Iwo Sahaba amene amamuyika ku mtima ndi Abu Dharri. Koma ma Sahaba ambiri ndithu amati akalowa ku moto. Pa nkhani ya azikazi a Mtumiki, tanena kale kuti amadana kwambiri ndi Hafswa komanso Aisha. Komano chodabwitsa pa ma Swahaba awa amene iwo amadana nawo monga a Talha komanso Az-Zubair ndi anthu amene Mtumiki anawasangalatsa ndi nkhani yabwino yokalowa ku Jannah eni ake ali moyo. Awa ali m'gulu la ma Swahaba 10 amene adalonjezedwa Jannah.

Ndiye tipezanso kuti sakumutsutsa Mtumiki yekhayo, komanso akutsutsanso ndime imene ikupezeka mu Qur'an mu Suratu Najm mmene Mulungu akulankhula kunena kuti, Wama yantiqu anil hawa, iyeyo Mtumiki sankalankhula zokhumba mtima wake ayi. koma zomwe zavumbulitsidwa kusonyeza kuti izi adalankhula apa zoti masahaba amenewa akalowa ku janna iwo akuzitenga ngati nkhambakamwa ndipo akuzitsutsa kusonyeza kuti mtumiki ankalankhula zokhumba zake ndi chifukwa chake adawanamiza masahaba amenewa kuti akalowa ku janna mashiya kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama adagwiritsitsa ku hadithi yonena kuti umma wake udzagawika magulu 73 koma magulu 72 onsewa akalowa ku moto ndipo gulu limodzi ndi lomwe likalowa ku janna Apa Mashia amanena kuti gulu limodzi lomwe Mtumiki ankanenalo ndi la Mashia. Komano nkhani ndi yonena kuti Mashia agawika magulu 12 ndipo gulu lililonse m'magulu 12 lili ndi ma branches. Ndiye gulu lomwe likalowe ku Jannah m'magulu 12 awo ndi liti? Okondeka omvera, Mashia amanena zambiri zoipa za Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, eh, Uthman ndi masahaba ena. Ndipo amanena kuti anali makafiri komanso mamunafiq. Izi zikutsutsana theretu ndi zimene Quran 48 verse 29 ikunena. Komanso osati vesi yokhayo ayi komanso mu Qur'an yomweyo 48 ndime ya 18 chifukwa choti pamenepo Mulungu akunena kuti anasangalala ndi okhulupirira pamene amagwirana naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam chanza pansi pa mtengo. Ndiye funso ndikumati kodi Allah. Akondwera bwanji ndi anthu akumoto. Vesi ziwiri zonsezi ma Shia amazitsutsa ndithu ndipo umboni wake ndi pamene iwo akumanena kuti masahaba onse anali makafiri ndipo analinso mamunafiq. Mashia amanenanso kuti ma Muhajirin ndi ma Answar ndi makafir komanso ma munafiqin kapena kuti anthira kuwiri. Pamenetu Quran 9 vesi ya 100 Allah akutisimbira ife kunena kuti Mulungu anakondwera nawo ndipo nawo anakondwera naye. Ndipo wawakhonzekera minda yomwe mitsinje ikuyenda pansi pake. Ndiye funso nkumanena kuti Allah awakhonzekera Jannah bwanji anthu omwe ndi makafiri komanso anthira kuwiri? Apansotu okondeka omvera tipeza kuti akutsutsana ndi Mulungu kudzera potsutsa mau ake omwe ndi Qur'an. Ndipo Mashia amanenetsa kuti tchimo lililonse lomwe angapange, monga kupha, kuba, chiwerewere, kutamba, ndi zina zotero, akuti machimo onsewa akapachikidwa m'makosi a Abu Bakar ndi Umar. Izi adazilembatu m'chitabu chawo chotchedwa Rijalu Kashi, peji 135. kusonyeza kuti inu okondeka mukhoza kuyamba umbava lero, inu okondeka omvera mukhoza kuyamba chiwerewere, kumamwa mowa, umbanda, ndi zina zotero zimene zili za uchimo. Musadandaule ayi, chifukwa machimo onsewa inu simukawapeza ndipo Mulungu akatenga machimo onsewa kuwapatsa anthu awiri amenewa pamene Mulungu Allah, akutitsimikizira ife ponena kuti la taziru waziratun wizra ukhra palibe kuseza phukusi la wina mtolo wa wina ayi ndithu ndiye ndizodabwitsa kuti murijal kashi analemba, ndi machimo athu amene inu ndi ine timachita, ogwiririra, akuba, chiwerewere, kutamba, mijedu, katangale, ndi zina zotero, zonsezi akawapatsa awiri amenewa. Etitu mpakana amanena kuti Ukhalifa wa Abu Bakar sunavomerezedwe ndi Asilamu koma unavomerezedwa ndi Iblis poyamba penipeni. Akuti Satana Mdyerekezi ndi amene adavomereza za Ukhalifa wa Abu Bakar. Na'udhu billahi min dhalik. La'natullahi alaihim. Mulungu awatemberere ndithu anthu amenewa ndipo matemberero a Mulungu akhale pa anthu oipa ngati amenewa.

akuti kwa iwo kukhale matemberero a mulungu ndi mavuto ndipo amawalimbikitsa onse amene akutsatira njira yosocherayi kuti akamva dzina la mmodzi mwa awiriwa aziyesetsa kunena m- duwa imeneyi kapena kuti temberero limeneli ndipo apa mpamene inu ndi ine tingadziwe kuti anthuwa si asilamu ndipo akalowa ku moto. Komanso okondeka omvera, gulu limeneli la Mashia pa 9 Rabiul Awwal ndi tsikutu limene adamwalira Abu Bakar, koma iwo ndi tsiku limene amasangalala kwambiri, akuti popeza kuti anali mdani wa akubanja la Mtumiki ndipo amanena kuti Allah anawalamula angelo olemba machimo kusiya kulemba kapena kuti amawalamula tsiku lina lililonse likafika pa 9 komanso pa 10 ndi pa 11 Rabiul Awwal amawalamula Mulungu angelo olemba uchimo kuti asalembe. Kotero ma Shia, gulu limeneli omvera, amaloledwa kupanga tchimo lililonse monga kumwa mowa, chiwerewere, kuphana, umbanda, umbamva ndi osayiwalanso kunyozana. kuba, katangale, kupondereza, ndi zina zotero. Ndipo tsikuli akuti Mulungu samalemba tchimo ayi chifukwa amawauza kuti yani amawauza angelo kuti asiye kulemba machimo pa 9 Rabiul Awwal, pa 10 mpakana pa 11. Subhaanallah! Okondeka omvera, nanga kodi zimenezi zikugwirizana bwanji ndi chikhulupiriro cha Ahl Sunnah wal Jamaah? Ndipo iwowo tsikuli, chaka china chilichonsecho, masauzande masauzande a ma Shia amachotsedwa, akuti amachotsedwa m'gulu la anthu a kumoto. Koma zinazo ukamamva kamba anga mwala ndithu. Anthu oyipa ngati amenewa, anthu olamulira ku uchimo ngati umenewu achotsedwa bwanji ku moto ngati pali zimene iwo akuchita za ubwino? Awalamulira bwanji anthu kuti pa 9 Rabiul Awwal tsiku limene anafa, munthu amene adali ndi Imani kuposa Imani zathu zonse, Abu Bakar, kukhala tsiku lopangira uchimo ndi kumanena kuti Mulungu amawalamula angelo kuti asalembe machimo masiku atatu ondondozana kuyambira pa 9, pa 10 ndi pa 11. Anthutu awa Mulungu Allah matemberero ake akhale pa iwo. Mwinatu nikumati, Iyayi, inutu mukutinamiza. Kodi zimenezi zikupezeka kuti? Inu okondeka omvera musadandaule, mungopeza chitabu chimene chikutchedwa kuti Zaadul Ma'aadi peji 433 kukafika pa peji 436. Mmenemotu ndithu zalongosoledwa. Komano zomvetsa chisoni nzakuti pamene iwo adana ndi ma Swahaba monga Umar, Abu Bakar, Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam adafotokoza za anthu awiri amenewa ndipo. Abu Bakar adali mmodzi mwa abwino kapena kuti ndi munthu wabwino kwambiri mu m'bado wa Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam. Ndipo pa nkhani ya Abu Bakar adanena, yani ya Umar, Mtumiki adanena kunena kuti, Akanakhala kuti padzabwera Nabi wina pambuyo pa ine, Umar akadakhala Nabi wobwera pambuyo pa ine. Ndipo mu hadith ina adanenanso kuti. wa ashadduhum fi amri llahi umar ndipo amene ali olimbangana kwambiri mwa iwo pogwira yaani pogwiritsitsa malamulo a mulungu ndi umar anthu odana ndi masahaba komanso onyoza zonena mtumiki amenewa angakhale asilamu mmene inu mwamverera omvera Iwonsotu amakhulupirira kuti Imam Mahdi akadzabwera, adzafika pa manda a Mtumiki ndipo adzafunsa kuti, Ndi ndani anakwiriridwa m'mbali mwa agogo angawa? Anthu adzamuyankha Mahdi kuti ndi Abubakar komanso Umar. Ndipo Mahdi adzalankhula nthawi imeneyi kuti, Abubakar ndi Umar ndiye ndani? Nanga anali ndi ulemerero wanji? kuti mpakana akakwiriridwe m'mbali mwa agogo anga, ndipo akuti pambuyo pa masiku atatu swahibul amr kapena kuti mahadi adzalamula zipupa zonse kuti zisweke za mmanda muja, ndipo matupi a anthu awiriwa adzatulutsidwa, ndipo sanda idzachotsedwa ndi kupachikidwa matupi awo pa mtengo wowuma. Ndipo zikadzatero, Imamu Mahdi akuti adzalamula chimphepo cha mdima kuti chiwononge anthu onse omwe amakonda Abu Bakr ndi Umar radhia Allahu taala anhu. Ndiye kuti pamenepo Asilamu onse, inu ndi ine, amene timati tikamvera dzina la anthu amenewa timanena kuti radhia Allahu taala anhu, chisangalalo cha Mulungu chikhale kwa iwo, kapena kuti Mulungu asangalale nawo, akuti nthawi imeneyi tidzawonongedwa. Akuti chifukwa choti timawakonda anthu amenewa. Izi sitikungonena inu okondeka omvera, tidawerenga ndithu mu chitabu chawo, chitabu chotchedwa Kashiful Asrar, peji 121. ndipo buku limeneli linalembedwa ndi mulla baqir majlisi izi ndi zina zokhudza mashiya ndiye ine kwanga ndikufotokoza ndipo pa zonsezi zimene ndafotokoza sindikuwasinjirira ayi koma ndikulankhula zimene analemba mu zitabu zawo ndiye pali ena amene adziti akamva

mwazimva ndi kuzitchula monga cha rijali kashi mmenemo tinanenanso kuti muli nkhani komanso ndi zitabu zina zimene ndazitchula koyambirira pamene timalankhula nkhani zimene zimatikanika kutchula zija zonsezo ndi zitabu zimene mashiya amagwiritsa ntchito Choncho ayenera kukafufuza mmenemo, ndipo akazipeza, ndiye akayambire pamenepo kutsutsa mlembi wawo, chifukwa amene amalembanso zitabu zimenezi si ma Ahl Sunnah wa'l Jamaa ayi, ndi zitabu za. Mashia komanso eni ake ndi ma Shia. Okondeka omvera ndikhulupilira kuti mwamva zambiri zokhudza anthu amenewa choncho ine nthawi zonse ndimanena kuti zili kwa inu kumvera zimene ife takuchenjezani kuti anthu amenewa sasilamu ayi ndipo ndi anthu oyipa tikati oyipa sikuti kungoyipa chabe ayi ndi anthu oyipi tsitsa chifukwa cholinga chawo ndi kusokoneza Chisilamu. Bwanji

Pa nkhani ya azikazi a Mtumiki, tanena kale kuti amadana kwambiri ndi Hafsa komanso Aisha. Komano chodabwitsa pa maswahaba awa amene iwo amadana nawo monga achina Talha komanso Az-Zubair Ndi anthu amene Mtumiki anawasangalatsa ndi nkhani yabwino yokalowa ku Jannah eni ake ali moyo. Awa ali m'gulu la maswahaba 10 amene adalonjezedwa Jannah. Pa fundo imeneyi tipeza kuti akutsutsa zomwe Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam adanena. Ndipo apa tipeza kuti ma Shia akutsutsana ndi Mtumiki kuti ma Swahaba awiri amenewa sakalowanso ku Jannah kuphatikizapo achina Umar. Ndiye tipezanso kuti sakumutsutsa Mtumiki yekhayo komanso akutsutsanso ndime imene ikupezeka mu Quran mu Suratu najm mmene mulungu akulankhula kunena kuti wama yantiqu anil hawa iyeyo mtumiki sankalankhula zokhumba mtima wake ayi koma zomwe zavumbulitsidwa kusonyeza kuti izi adalankhula apa zoti masahaba amenewa akalowa kujanna Iwo akuzitenga ngati nkhambakamwa ndipo akuzitsutsa, kusonyeza kuti Mtumiki ankalankhula zokhumba zake ndi chifukwa chake adawanamiza masahaba amenewa kuti akalowa ku Jannah. Ma Shia kwa Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam adagwiritsitsako hadith yonena kuti. Ummah wake udzagawika magulu 73, koma magulu 72 onsewa akalowa ku moto, ndipo gulu limodzi ndi lomwe likalowa ku Jannah. Apa ma Shia amanena kuti gulu limodzi lomwe Mtumiki ankanenalo ndi la ma Shia, komano nkhani ndi yonena kuti, Ma Shia agawika magulu 12, ndipo gulu lililonse m'magulu 12 lili ndi ma branches. Ndiye gulu lomwe likalowe ku Jannah m'magulu 12 awo ndi liti? Okondeka omvera, ma Shia amanena zambiri zoipa za Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Uthman ndi ma Sahaba ena. ndipo amanena kuti anali makafiri komanso mamunafiki izi zikutsutsana theretu ndi zimene quran 48 verse 29 ikunena komanso osati vesi yokhayoyo ayi komanso mu qurani yomweyo 48 ndime ya 18 chifukwa choti pamenepo mulungu akunena kuti anasangalala ndi okhulupirira pamene amagwirana naye muhammadi sallallahu alaihi wasallam chanza pansi pa mtengo ndiye funso ndikumati kodi allah akondwera bwanji ndi anthu akumoto vesi ziwiri zonsezi mashiya amazitsutsa ndithu ndipo umboni wake ndi pamene iwo akumanena kuti maswahaba onse anali makafiri ndipo analinso ma munafiq. Ma Shia amanenanso kuti ma muhajirin ndi ma answar ndi makafir komanso ma munafiqin kapena kuti anthira kuwiri. Pamenetu Quran 9 vesi ya 100 Allah akutitsimikizira ife. Kunena kuti Mulungu anakondwera nawo ndipo nawo anakondwera naye. Ndipo wawakonzekera minda yomwe mitsinje ikuyenda pansi pake. Ndiye funso nkumanena kuti Allah akonzekera Jannah bwanji anthu omwe ndi makafiri komanso amthira kuwiri? Apansotu okondeka omvera! Tipeza kuti akutsutsana ndi Mulungu kudzera potsutsa mau ake omwe ndi Qur'an. Ndipo ma Shia amanenetsa kuti tchimo lililonse lomwe angapange monga kupha, kuba, chiwerewere, kutamba ndi zina zotero, akuti machimo onsewa akapachikidwa mmakosi a Abu Bakar ndi Umar. Izi. Adazilembatu m'chitabu chawo chotchedwa Rijaalu Kashi peji 135 kusonyeza kuti inu okondeka mukhoza kuyamba umbava lero, inu okondeka omvera mukhoza kuyamba chiwerewere, kumamwa mowa, umbanda ndi zina zotero zimene zili za utchimo. Musadandaule ayi, chifukwa machimo onsewa inu simukawapeza ndipo Mulungu akatenga machimo onsewa kuwapatsa anthu awiri amenewa pamene Mulungu Allah akutitsimikizira ife kunena kuti, laa taziru wizratun ukhraa, palibe kuseza, Phukusi la wina, mtolo wa wina, ayi ndithu. Ndiye ndi zodabwitsa kuti mu Rijaal Kashi analemba kuti machimo athu amene inu ndi ine timachita ogwiririra, akuba, chiwerewere, kutamba, mijedu, katangale ndi zina zotero, zonsezi akawapatsa awiri amenewa Etitu mpakana amanena kuti u Khalifa wa Abu Bakar sunavomerezedwe ndi Asilamu koma unavomerezedwa ndi Iblis oyamba penipeni. Akuti Satana Mdyerekezi ndi amene adavomereza za u Khalifa wa Abu Bakar. Na'udzubillahi min dhalik. La'natullahi alaihim. Mulungu awatemberere ndithu anthu amenewa ndipo matemberero a Mulungu akhale pa anthu oipa ngati amenewa. Ndipo anthu amenewa amati akamva dzina la Abubakar komanso Umar, iwotu amanenetsa kunena kuti.